Ó, an-smaoineamh. Tá a leithéid d'áit ag teastáil anseo i Ros na Rún, Cameron. Ansin a cheap muid. Ó, so an gciallaíonn muid go mbeidh tusa mar pháirtnéir arís? Beidh.
Ó.
So, em, ar mhiste libh agallamh a dhéanamh linn ar an raidió, tráthnóna? An mba mhiste? Free publicity, hey Jack. Yeah, iontach. Go leor.

Ach táim cinnte go mbeidh sé thar barr. Á, cuirfidh sé iontas oraibh, fan go bhfeicfidh tú, ní fhaca sé sholas rud ar aoireach ag cleachtadh. Breathnú isteach sa scáthán agus ag caint leis féin. Ag iomadh liom a thabairt is bheith ciúin, tá mé náirithe ceart aige. Ara ná bac leis an scoil leabhar. Ní gá dó é sin a dhéanamh. Tá gach rud scríofa amach agam dó. Má leanann sé an script, ní bheidh aon fhadhb aige.

Oh my! Ar go mbeidh, go mbeidh sé ag déanamh clár amháin ar an raidió ná sa bheidh sé fhéin ar a thalamh agus. Oh really? Bhuel tá mé cinnte go n-éireoidh go geal leis. Jakers. Liam bocht. Mura raibh sé neirbhíseach roimhe seo, beidh sé scanraithe ceart anois. Agus cheap mise go raibh mo dheaide fhéin go dona.
Bhuel nach gnaíúil an fear é Liam. Ag tairiscint marcaíocht go Gaillimh dhúinn ar a lá saoire, Shéamuis. Ara frig é, nach raibh sé féin ag dul isteach ar aon nós. Bhuel, is ait sin, a Shéamuis, go raibh mise go saor ag teacht aniar aduaidh ortsa. Bhí muid le píopaí capaill a cheannach duit. Breathnaigh anseo anois. Tá mise ag tabhairt fógra glan duitse. Coinnigh do chlab mór dúnta.

Ceapaim, a Pheadair, go bhfuil sé sin beagáinín caifeach a'd.
Caifeach? Á go sábhála Mac dílis Dé sinn, a Mháire, nach bhfuil an fear sin ag dul seans go léann mo dhoiléir in aghaidh air. Níl fhios agam cén deireadh a bheas leis seo, nach mb'fhéidir go mbeidh tú chomh maith le Gay Byrne amach anseo. Meas tú, Pheadair? Tá sé ag tógáil clár gairmiúil, a Mháire, ó fhear a bhfuil ard-oideachas air, veterinary surgeon, nach fhanfadh aon chos na réalta mór ar fad. Ní chóir sa bhfuil ort féin aon chor. Tá tú ag cur go leor brú ar Liam. Déanfaidh tú neirbhíseach é. Neirbhíseach?
Liam s'againne?

Tá scripteanna déanta amach do gach aon chlár, mar a fheiceann tú. Níl ort ach iad a leanúint agus beidh tú togha. Bhuel, tá siad seo iontach ann ach, ar ndóigh, ní féidir clár mar seo a scripteáil roimh ré. Céard faoi na daoine a bheas ag glaoch isteach?
Ní bheidh aon ghlaochanna, Liam. Ní bheidh aon duine ag glaoch isteach? Ach sin an rud is suimiúla faoin gclár. Ní féidir liom duine nach bhfuil cáilithe a fhágáil i mbun glaochanna gutháin.
Ach céard a dhéanfas mé mar sin? Tá ceisteanna agus freagra simplí dóibh leagtha amach i ngach aon script anseo, níl ort ach iad a léamh amach. Ach cén chaoi a gcuirfidh mé mo stampa féin ar an gclár? Seo mo chlár, Liam, nílim ag iarraidh do stampa air. Just déan jab maith air seo agus táim cinnte go dtiúrfaidh Seán rud éigin eile dhuit. Ach má scríobhann duine litir a'msa? Caithfidh mise iad a fhreagairt. Tá sé ríthábhachtach dom go leanfaidh tú na scripteanna seo focal ar fhocal, okay? Tá go maith. Anois, ba mhaith liom go ndéanfaidh tú staidéar ar na scripteanna go bhfeicfidh tú an bhfuil aon cheist agat. Bhuel, rinne mé staidéar ar téipeanna de do chuid clárachaí féin agus, bhuel, tá cúpla moladh agam dhuit a d'fhéadfá iad a fheabhsú. An mbeidh tú ag iarraidh iad a chloisteáil anois? Oh, yeah.
Bhuel, idir mé féin is tú féin, d'fhéadfá, b'fhéidir, níos mó greann a chur isteach i do chuid clárachaí.
An gceapann tú?
Yeah. So, cé fáth a gceapann sibh go n-éireoidh go maith le bialann fhíona nó le wine bar i Ros na Rún? Bhuel, tá ag éirí thar cionn leis an gcaife go dtí seo. Anois, 'spáineann sé sin go bhfuil a leithéid d'áit ag teastáil ó phobal Ros na Rún, san oíche anois faoi láthair, céard tá acu ach an pub. Tá mise ag iarraidh rogha a thabhairt dhóibh. Agus an gceapann sibh go bhfáilteoidh Ros na Rún leis an rogha sin? Ó, tá súil againn go bhfáilteoidh. Níl aon dabht faoi ach go gcuirfidh siad fáilte roimhe. Sea, níl mé ach ag tógáil ar an dea-ainm atá cruthaithe a'm san áit seo cheana féin. So, cé agaibh a chuimhnigh ar an téama wine bar ar dtús? Mise, a mhol go dea-cinnte Bhuel, i ndáiríre píre anois, caithfidh mé a rá go raibh sé i gceist a'm rud mar seo a dhéanamh ón tús ach tá mé an-sásta go bhfuil mo chol ceathar Rita anseo ar bord liom anois. Agus cén saghas biachlár a bheas ar fáil agaibh? Bhuel, beidh an bhéim ar fad ar bhia folláin. Tá daoine ag cur an-spéis sa timpeallacht agus agus beatha folláin.
Gach éinní ceart go leor a Shergeant? Hello. Á bhuel tá agus níl. Tá na boinn seo beagáinín maol. Ó?
Ach ar ndóigh, nílim ag dul a bheith ró-chrua ort. Go raibh míle maith agat. Mholfainn duit, áfach, cuid nua a fháil, chomh luath agus is féidir. Och, déanfaidh mé sin, cinnte. Cloisim go bhfuil tú ag tabhairt grinds do Jason O'Connor. Bhuel, tá, ach is cineál eisceacht é sin, ní thugaim grinds de ghnáth. Meas tú a bhféadfá eisceacht eile a dhéanamh do Mhac s'againne?
Ní fhéadfainn, tá brón orm. Anois, labhras le Mac faoi seo agus mholas an Máistir Mac an Fhíona dó. Ní hin é an scéal a chuala mise. Dúirt Mac go molann Jason tusa go hard na spéire. Ó, anois, faighim deacair é sin a chreidiúint. Níl a fhios a'm, ach má cheapann Mac é, bhuel, tá's a'd go bhfuil sé ag repeatáil i mbliana, 's ba mhór liom go bhfaigheadh sé toradh maith. Ní bheadh a fhios a'd. B'fhéidir go bhféadfainn gar a dhéanamh dhuitse am eicínt. Tit for tat mar a déarfá.
Bhuel, b'fhéidir go bhféadfainn Mac agus Jason a thógaint in éineacht, chomh fada is ná beadh fadhb leis na O'Connors leis sin. Bheadh sé sin iontach.
An bhfuil tú ag iarraidh go gcuirfidh mise ceist ar na O'Connors faoi? Níl. Fág fúmsa é. Nár laga Dia thú. Bhuel. Tá mé an-bhuíoch dhuit. Beidh mé ag fanacht le scéal uait mar sin. Slán.
Slán.
Meas tú go bhfuilim as mo mheabhair Liam a fhágáil i mbun mo chlár? Sea, déanfaidh sé cúis bhreá.
Coinnigh súil ghéar air. Ar fhaitíos go millfeadh sé. Ba mhaith liom go mbeadh clár agam le filleadh air nuair a thagaim ar ais.
Yeah, well, is fúmsa ba cheart duit a bheith ag déanamh imní agus ní Liam. You know, char léirigh mise clár riamh roimhe. Beidh tusa togha, níl imní ar bith orm fútsa. Faraor géar nach bhfuil tusa atá ag dul ar an saoire seo le Tom, seachas mise. Ar a laghad bhí tusa ag iarraidh dul. Shíl mé go raibh tusa ag iarraidh dhul fosta. Ní raibh, in aon chor.
Ach so cad chuige ar aontaigh tú dhul mar sin. Ní rabhas ag iarraidh Tom ná Liam a ligean síos. Níor chuir sé as dom. Bhíos cinnte go ndiúltódh Seán cead a thabhairt dom imeacht. Go háirithe nuair atáim ag fágáil Liam i mbun an chláir. Ó bhuel.
Ní bheadh a fhios agat goidé a dhéanfadh sé na laethanta seo.